Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwu Ebuka. Onye ọkaiwu Kenneth Okonkwo ekwuola n'ezi wara awa ugbu a na ya bụrụ na onye isi ala Tinubu azọ ọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027 na-enweghị onye ịma aka ọ bụla na ọ gaghịkwa enwetakwa mmeri n'ihi na ọha na eze agaghịkwa atụnyere ya vootu n'ihi mmekpa ahụ ndị ha gabigara n'okpuru ọchịchị ya dịka ọtụtụ ụmụafọ ala anyị malitere ime njegharị iwe taa n'ogbe ụlọ omeiwu etiti dị n'Abuja iji kpọọ oku ka ndị omeiwu manye ya n'iwu inyepụ ngụkọ okwe vootu ozugbo a na-atụpụ ya n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik maazị Peter Obi so wee bịa njegharị iwe ahụ taa ma ka ọ dị nwanne nwoke aka chịburu steeti Ekiti Ayo Fayose bụ Isaac Fayose akọwala na njegharị iwe nke taa bụ nnọọ nke ịdọ aka na ntị n'ihi na ha ga-echebiri ndị omeiwu etiti echi ma mara ihe ha chọrọ ime a ga-echeta na ndị omeiwu n'ụlọ sineti ga-ezukọta n'ọgbakọ ọdọrọkụ echi bụ Tuzdee Ndị omekome na-eji ndụ ọha egwu ewegharala obodo Mushere Chibdon nke ọchịchị kansụl Bokkos n'ime steeti Plateau chụpụ ndị bi n'obodo gụgharịa ya aha ọzọ ma hiwe ụlọ ụka alakụba n'ime ụlọ ụka Kraịst dị n'obodo ahụ ndị ụlọ sineti nọrọ n'ọgbakọ ọdọrọkụ ha taa ma wepụta iwu nke kwadoro inyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ozugbo a na-atụpụ ya site n'igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik ma tinyekwa mgbakwunye na iwu ahụ na ya bụrụ na igwe ọlọrọ ọhụụ ahụ arụghị ọrụ nke ọma na a ga-eji akwụkwọ ndekọ ederede nyepụ ngụkọ okwe ntụliaka elu ahụ ma ka ọ dị dịka ụmụafọ ala anyị zukọkwara taa iji kpọọ oku ka manye ya n'iwu iji igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik nyepụ ngụkọ okwe ozugbo a na-atụpụ ya a hụrụ ọtụtụ igwe ndị agha soja na ndị uwe ojii bụ nke ọtụtụ mmadụ katọrọ dịka ndị uwe ojii na aka chịburu steeti Rivers Rotimi Amaechi nwere nkọrịta nkata n'oge njegharị iwe ahụ maazị Rotimi Amaechi kpọ ọkpara ya nwoke onye bụ dọkịta bekee wee bịa njegharị iwe ahụ na Abuja El-Rufai etoola Peter Obi maka iso wee bịa njegharị iwe ahụ ụnyaahụ ma rụta aka na ya kara iso Peter Obi wee bịa njegharị iwe ahụ ya bụrụ na ọ nọ n'ime ala anyị ka ọ dị ugbu a a hụrụ ọtụtụ ọnụọgụgụ ndị ọrụ nchekwa taa dịka Nenadi Usman weghara oche n'isi ụlọ ọrụ pati Labour nke dị n'Abuja ọchịchị etiti enyela ụlọ ọrụ NAFDAC ntụziaka ịkwụsị mmachibido a machiri nrepụ maọbụ nrụpụta mmanya na-egbu egbu n'akwụkwọ sache gbaa gburugburu ala anyị ọchịchịrị pụrụ ịgba n'ime ala anyị gbaa gburugburu n'oge na-adịghị anya dịka ndị ọrụ n'ụlọ ọrụ eletrik enyela ọchịchị etiti ịdọ aka na ntị abalị iri abụọ na otu na ha ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ya bụrụ na e mezughị ọchịchọ na arịrịọ obi ha niile onye na-achụso nta ugwu ruru ọha na eze Omoyele Sowore ekwuola ugbu a na a pụghị inwe ntụkwasị obi n'ebe ndị sinetọ ala anyị nọ n'okwu mekọtara iji igwe ọlọrọ ọhụụ eletrik enyepụ ngụkọ okwe ozugbo a na-atụpụ ya n'ihi na ha pụrụ ime nrụrụ aka n'iwu ahụ iji kwado agụrụ nke onwe ha nwanne nwoke nke nta aka chịburu steeti Ekiti Ayo Fayose bụ Isaac Fayose akatọọla ndị Igbo n'ihi inwe oke ọchịchọ banyere ego nakwa ịbụrụ ndị a pụrụ igobiri site n'ego dịka ha gbanahụrụla nwanne ha nwoke Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọrọ dị na Sokoto ebe ndị Yoruba na ndị ugwu agbanahụbeghị Sunday Igboho na Sheikh Gumi ndị ụlọ omeiwu etiti mba US ekwupụtala nchụso iwu nke ga-enyepụ ntaramahụhụ gaa n'aka ndị Fulani kpa egbe achịgharị ehi Sheikh Gumi nakwa aka chịburu steeti Kano Rabiu Kwankwaso n'ihi ịmapụta iwu sharia nakwa ịkwado igbu ọchụ ndị ọrụ nchekwa nọrọ taa gbalị ike ha ịnwụchi aka chịburu steeti Kaduna Nasir El Rufai n'ọdụ ụgbọelu ozugbo ọ lọbatara site na mba Ijipt mana ọ jụrụ iso ha gwa ha ka ha gosi ya akwụkwọ ọkpụkpọ oku ya ma ka ọ dị ha napụrụ ya akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya onye isi oche pati pdp Turaki agwụchala n'ụlọ ikpe mkpegharị ugbu a maka ịnụrụ okwu ikpe banyere dọga dọga oche pati pdp Maazị Rotimi Amaechi ekwuola ugbu a na a pụrụ inwe nguzogide kpụ ọkụ n'ọnụ n'ime mpaghara ndịda n'ime afọ 2027 megide onye sitere mpaghara ugwu iji aha pati ADC azọ ọkwa onye isi ala ndị ụlọ omeiwu mba US eboola ebubo ugbu a na ọ bụ ụmụafọ mba China ndị na-egwupụta akụ ndị dị n'ime ala bụ ha na-akwado n'ụzọ ego otu Boko Haram na otu ndị ọzọ na-eyi ndụ ọha egwu site n'ịkwụpụ ha ego inye ha mkpuchite iji gaa n'ihu igwupụta akụ ndị dị n'ime ala n'ụzọ iwu na-akwadoghị ụlọ ọrụ INEC ekwupụtala ụbọchị ndị ha tụrụ atụmatụ ya ịhazi ntụliaka elu ozuru ala anyị ọnụ n'ime afọ 2027 dịka ha na-atụ anya ịhazi ntụliaka elu ọkwa onye isi ala n'abalị iri abụọ nke ọnwa Febụwarị afọ 2027 aka chịburu steeti kaduna Nasir El Rufai agwala atiku abubakar n'abalị ụnyaahụ n'oge atiku kpọtụrụ ya n'ụlọ obibi ya na ọ bụ Nuhu Ribadu nyere ntụziaka ka a nwụchie ya n'ọdụ ụgbọelu nnamdị azikiwe dị n'abuja na nzaghachi atiku gwara ya na ha niile ga-ejikọta aka ọnụ chụpụ Tinubu pụọ n'oche ọchịchị n'ime afọ 2027 n'ihi na ọ chọrọ ihiwe naanị otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị n'ime ala anyị mba Ukraine ebutela ozu ụmụafọ ala anyị Naijiria mmadụ abụọ bụ ndị ha na-ebo ebubo na ha sonyere mba Rọshia ịlụso mba Ukraine agha ha kpọpụtara aha ha dịka Hamzat Kolawole gbara afọ iri anọ na abụọ nakwa Mbah Stephen Udoka gbara afọ iri atọ na asatọ onye omeiwu mba US Riley Moore akọwala ugbu a na ya bụrụ na ndị omeiwu mba US ehiwe iwu nnwere onwe okpukpere nke ha na-achụso na ọ ga-enye mba US ikikere inyepụ ntaramahụhụ gaa n'ebe ndị na-akpagbu ndị nke Kraịst n'ime mba Naijiria

osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkuola ụlọ ọrụ INEC ka ha lebagharị anya n'oge a tụrụ atụmatụ ịhazi ntụliaka elu afọ 2027 n'ihi ekpere Ramadan ndị Alakụba ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo